omenala Igbo ọ kwadoro mmadụ nwụọ ahapụ onye ahụ ọtụtụ mgbe n'ebe n'ụlọ a na-echekwa ozu ahapụ ili onye ahụ omenala Igbo ọ kwadoro ya omenala Igbo ọ kwadoro mmadụ nwụọ hapụ ya n'ebe ozu ka o ree ọ ka o siwe isi nnọọ mọchụarị ọ bụ ebe a dị dọwa ozu m lụrụ alụ oge mbụ ọ ji abụ mmadụ nwụtuo ihe a ga-eme bụ kpọọ oku a dị saịn le eji enye mbụla nga ahụ onye ahụ nwụrụ na ndị la ọnụ ụzọ ụlọ ahụ edowere eji egwu ọmụ kwụwe dị na-akpọ oku mbara ezim ehi ahụ so ọ nwekwara ike akpọ oku amaala ma chi mfọọ ọ gaghị nọ karịa abalị atọ elie ya nwa mbụ na ọlọrọ ọhụụ n'ihi na ndị chọọchị emebiela ha agala ụwa ke mbụ amaala ntọrọ chọọchị ezigbo ndị chọọchị sị ma imefuwo taa gaa aga mee chọọchị a elichaa mmadụ ga-abịa kpọgharịa oku agbaghị mkpe na chọọchị ọ mụ na bụ onye a na-akpọ maazị Ojukwu abụ onye Akpọha Akpọha dị la Afikpo North Afikpo North dịkwa la Ebonyi steeti ọ province ka ọbụla kpọrọ ya ọ ka ọ dị mma ndewo dịka anyị na-ajụ anyị na-ajụ gị sị em, omenala igbo ọ kwadoro mmadụ nwụọ ahapụ onye ahụ ọtụtụ mgbe n'ebe a- n'ụlọ a na-echekwa ozu ahapụ ili onye ahụ omenala igbo ọ kwadoro ya Mm, n'uche nke m anyị na-aka bụ ụmụazị a na-asa ahụ n'afọ n'afọ ana m eso nne m ochie na-eso nna m ochie na-amụta ihe mgbe ha nọ ndụ omenala igbo ọ kwadoro mmadụ nwụọ hapụ ya n'ebe ozu ka o ree ọ ka o siwe isi nnọọ ndewo gịnị ka i che kpatara nụ ndị mmadụ na-eji ahapụ onye nke ha nwụrụ n'ebe a na-echekwa ozu a sị m kwuo dịka ụmụ ụlọ akwụkwọ ọ ụmụ skuulu ndị na-asa ahụ n'afọ n'afọ ihe anyị na-ahụ kịta ihe mere eji ahapụ mmadụ n'obu ozu ị chọrọ as- dịka onye igbo onye gboo onye bụ ka i mee ihe ndị ọcha na-eme n'oge nke ha i jiri ego gị hapụ nne gị hapụ nna gị ị ga gbawa nsi ị rewe ala mee nke a mee nke ọzọ ka ị bịa kwaa nne gị ka ị lie ya aga m echeta mgbe nne m nwụrụ 2017 nne m nwụrụ agbara nwaanyị m asị ka edesa ya na ụlọ m na palọ ọ ga-anọ four days ihe a na-eme na mọchụarị ka eme ya na palọ m ọ ga-aga mọchụarị ọ bụ ozu emesịa ihe niile after four days agbara na ọ gara abịa kwaa ya mee ihe ọbụla a na-eme settle ndị nwoke settle ndị nwaanyị nwaanyị mmadụ agawa ọ bụ ka m mee ihe ndị ọzọ mere anya ukwu oke mpako ya mere ụfọdụ ji hapụ nne ha na nna ha ha nọ ọdụ n'ọba ozu ndewo ndewo Ichie ugbu a anyị na-ajụzi gị ihe gbasara iri ji ya na ịgba mma ịgba mmanwụ n'ala Igbo ọ wụ ihe ziri ezi ọ wụ ihe ọjọọ ọ wụ ihe ọjọọ dị n'ime ya ndewo nne ndị nwe mmadụ iri ji ọ bụ omenala maọbụ ọdịnala ịgba mmanwụ ọ bụ ihe egwuregwu n'obodo ndị ji akwado onwe ha n'ogogo nke ha n'oge nke ha n'obodo ha ndewo Nde mana n'uche gị i che na ọ wụ ihe dị ihe ọjọọ n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ ugbu a ma chọọchị na-asị na ihe ndị ahụ adịghị ezi ezi chọọchị akwadoghị iri ji na ịgba mmanwụ n'ihi na chọọchị bịara abịa ihe a ihe esi obodo oyibo obodo ndị ọcha bịa bịara anyị ebe a mebisiwara anyị ihe ịgba mmanwụ ọ bụ ihe egwuregwu ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa ha egwu egwuregwu n'oge ahụ a na-agba mmanwụ iri ji ị ga-echeta ọnọdụ oge nye obodo ndewo nne ndewo ihe gbasara asụsụ Igbo kedu ihe i che ihe i che kpatara asụsụ Igbo ndị mmadụ ji na-ahapụ asụsụ Igbo na-asụ asụsụ ọzọ bịara abịa ya na kedu ihe i che anyị ga-eme were kwụsị ihe dị otu a o nwere otu nwanne m nwoke o kwuru okwu sị na eriri anyị eri eriri anyị eri anyị enweghị chenji kpụọ anyị isi kuru anyị enweghị chenji asụsụ Igbo ọ ga-adị ebe ọ bụla ị ga ma ị hụ onye Igbo gbawa ọsọ abịa na asụsụ anyị kịta kịta taa bụ abalị iri abụọ na abụọ n'ime afọ puku abụọ na abụọ taa bụ afọ unu nọ na-ekwu okwu nne na nna anyị bụ nsogbu anyị nwere ndị nkụzi anyị ụlọ akwụkwọ dị iche iche nsogbu anyị nwere ha anaghị akụzi anyị igbo ọ wụkwa asụsụ ndị mba ọzọ nke mere na ị sụọ asụsụ igbo ị wụọla onye gburu mmadụ onye ọgwụ ego ị wụọla kriminal asụsụ igbo mana nne na nna anyị bụ problem anyị nwere ị bịa n'ụlọ gị kama ị ga-asị nne nye m iko nye m ngaji nye m efere ị sụọrọ nwa gị oyibo nwa gị were ya gawa ọ bụrụ n'oge gboo nne gị ga-asị gaa weta nkụ kutere m mmiri wetara m efere wetara m ite but mana kịta ọ bụ go and bring pot who go and bring pot nwanne m nwaanyị ị bịa jụọ ya nne kedu ka ị mere ọ sị gị I'm fine ọ ihe a na-akụzi ya na skuul n'ụlọ akwụkwọ nke na-adịghị anyị mma kịta i lee m anya n'isi ị ga-ahụ na abụ m onye gboo m na-eme praktis ihe nna m ha ihe m kpụ n'isi lekwe ya lekwe lekwe ya lekwe nchaka ihe niile Eh? gold na ọlaedo ọ nọ n'isi m a sị onye gboo ọ bụ nne na nna anyị na ụlọ akwụkwọ mebisiri asụsụ obodo anyị ya ọla ndewo nne ndewo isi gbalịa Esa biko gwata anyị aha gị ya na ebe i si aha m bụ Friday Chioda adịghị ihe a dị ndụ eme abụ m onye Umuvo Ugba Junction n'Isiala Ngwa South local gọọmenti anyị chọrọ ịma ihe wụ nghọta uche gị gbasara ili ozu n'ala Igbo. Tụmadị otu a ala ngwa dị, omenali omenala ngwa omenala Igbo ọ kwadoro mmadụ nwụọ hapụ ya ọtụtụ oge na mọchụarị? nna m i meela mọchụarịa ma ọ bụ ebe a dị edowe ozu m lụrụ alụ oge mbụ ọ ji abụ mmadụ nwụtuo ha ga-eme mbụ kpoku adị saịn le eji enye mbụla nga ahụ onye ahụ nwụrụ na ndị lụọ n'ụzọ ụlọ ahụ edowere eji egwu ọmụ kwụwe dị na-akpọ oku mbara ezi ehi ahụ so o nwekwara ike a kpọọ oku amaala ma chi fọ ọ gaghị nọ karịa abalị atọ e lie ya ọ bụ telejegbe eme la ala Igbo sa olee ihe i chere gbanyere nde wụ eh, nde wụ onye ke ha nwụọ dosa onye ahụ na mọchụarị hapụ ya some people na-ahapụ ya ya orucha afọ atọ afọ anọ afọ labụ olee ihe i chere wụ ihe kpatara ya ihe kpatara ha ahụ bụ mbụ chọọchị ndị chọọchị mbịara abịa abịa sị la onye n'ihi na oge mbụ onye nliri onye ke ya ahafụ a sị la ọ ga-abụ e mecha ya abịa nye amaala hwe ndụra we so ndị chọọchị abịa sị la ọ ga-abụ mmehie la ị mechala jee nye amaala hwe ndụra we la a ga-aga ịchụfụrụ la chọọchị wa agata ka a ga-adị idowe ozu ya na ọtụtụ oge kama a ga ịchụfụ we la chọọchị we ahafụ ozu na ebe a gakwa inye amaala hwe ndịra we we ga-aga ime ha otu mgbe ọ bụ hwe mkpatachara ya So out of ndị na-erikwe n'ala were lie ozu, ụdị ihe ahụ ziri ezi. Ee, m lee oge mbụ ejifuru ere ala egwu eli ozu hwe e ji eme mbụ onye ọ debara mkpa ahụ ya gbakwuche nwanne ya agbara ya ala ya ibe ma ọ bụ nkwụ ya ibe ya mechakwa ya eja asagharịa ya ma kpatakwa na ire ala ahụ gboo ga-abụ ma ndị nji ego gboo ị sị we bịa gbara ahụ ibe we asị ọ ga-ama ezo ma were zụrụ ya azụ ka ha ga ọ dị ya mbụ hwe ndị na-elu ili ozu gboo a ga-egba nwei sị ọ bụ yunifọm a ga-ekụ nkwa a ga-eme omenala ọdọ we dị iche iche Ah, mmemme ya ga-aha na ngịrị a ga-etinye ya na redio a ga-eme ihe niile ahụ dị iche Ego e ji eli ozu nga-aga ịkarị miliọn labụ ma ọ bụ atọ. Mgbe ahụ ọ gaduwela otu ahụ. Ọ dịghị onye nga ikwe ịgbakwara gị nkwụ ma ọ bụ ala gị ibe na amount ahụ la ga-abụ a sị ka ya zụrụ ya azụrụ. Ọ hwe ndị kpata ya. Okay, sir. Mm. Em, ihe gbasara asụsụ Igbo n'ala Igbo ọtụtụ famili ọtụtụ ezinụlọ na famili n'ala Igbo taa um ndị nke ha ọ ụmụ ha anaa asụzi Igbo anaa alaiki ka ụmụ ha sụ Igbo olee uche ihe as in olee ihe ị na-eche banyere ya olee ihe wụ your own opinion banyere ya ị hụla nwanne m anyị hwe mkpatachara hwe ahụ bụ mgbe ọgụ mbere ọhụụ mgbe ọgụ mbere ọhụụ aga m ịnyakịta mgbe anyị nọrọ ebe Port Harcourt mgbe ọgụ mbere ọhụụ onye awụsa m jiri akpa anyị mbụ cut your tongue that is na ị gaghị ekwu okwu ala gị ikwu okwu igbo egbuo owu ya agata nga ahụ ya bịa ewe dịka onye ahụ a ga-akwụwa bekee ka ahụ bụ na ka ọ dị mgbe ọgụ mbere ọhụụ anyị fụrụ ezi okwu igbo na skuul ị gaa ụlọ akwụkwọ dị onye ga-ezi okwu igbo ihe a ga-adị ezi mbụ bekee bekee bekee bekee mgbe mbụkwanụ ejiri akwụ ebide la ebe isi ọta akara a ga-ekwugide okwu Igbo until ju mgbe ị ga-egudo ka ejiri akpọ standard 1 mgbe ahụ ị batarala standard 1 enwere time na ogele eji akụzi English nwere ogele eji akụzi okwu Igbo mgbe ahụ a na-akụzi ya mgbe onye ka amụtachala okwu Igbo ọ ga-eche ma ebe a ga-abụ bekee ebe ahụ na yara okwu igbo mma chịrị ghọkọtara ọ bụ otu nna ahụ ndị ịkpata ka ị bịakwa la ya ndị olile nọ na mba la abụghị ebe ka anyị ma bụ taa Port Harcourt Lagos ma ahụ niile wee ndị ọtụtụ mmadụ wee ndị ibikọta la nna onye ka abụghị onye igbo onye ke mbụ onye yoruba onye ke mbụ onye awụsa onye ke mbụ onye ibibi onye kemgbe wee nnọkọta nha okwu wa ga-eji ga-adị agwakịrịta onwe okwu mbụ okwu bekee n'ime okwu bekee wa ahụ ka ma nnekwanụ ngakọ izi ma ọ bụ nna ga-ezi nwa ya okwu igbo n'ime ụlọ ya gwakwara okwu bekee izi nwa ya ya ya ga skuul ma ọ dịghị gaa ebe a ha asịla a ga-adị asụ bekee ha na ngịrị ọ gaghị ekweta ọ gaa ebe nde ke ngakwanụ la mbụ mụrụ okwu Igbo ha mụọkwa bekee mbụrụ oge mbụ ndịkwanụ ikwu okwu bekee mara mma kara ndị ke ndị ka ewele gboo adịghị igwe okwu bekee azụ mana ihe hụ niile ihe nna nne na nna abụọ ọgụ alụrụ atọ adịghị izi okwu Igbo la la ụlọ akwụkwọ anyị wee dị iche iche mgbe abịakwa bịa gbanwee mkpụrụ okwu ka adị akpọ alphabet hafụ mkpụrụ okwu ka ahụ ejiri ezi anyị na mbụ bịa de akake ogwe ka ndị nkụzi wee ma ọ bụ ndị ndị nkụzi we ke okwu igbo wa amaghị A B CH ọ bụ a- agụ adị ka amawa agụ ke mgbe ahụ anyị jiri agụ mbụ A B GB D e nwere ọnụ ka a dị akpọ A B CH ogwe ndị nkụzi ndị asị we ji akụzi igbo amaghị ya agụ ya fọ ịmụta okwu igbo ihe ndị wa niile mbụ ihe ndị kpụlaga okwu igbo azụ Ndewo sir. So n'ime ihe abụọ anyị kwuru na ofu elili ozu onye na-ekwu asụsụ Igbo. Olee uche gị ihe uche anyị ga-eme were kpụghachita ihe ndị a azụ ka ọ dịkwa otu ọ si dị mbụ? ịhụla ọ dị ihe ndị bekee ji akpọ kro progressive sin that is mmehie ndị gara ihu na ihu ebe na-akwasa ọ dị mmehie emere mmehie a ehetala o- o- nwatakịrị ndị ezu ohi ịra mmiri ya ihela ịra mmiri daa ee, mmewe ha ọ dọwe ndị iche iche ị hụla mgbe ihe a ha agawala n'ihu Ehe. na ke gbasara olili ozu a ọ gakwa ịra ahụ ọ ga-abụkwa ma a gatarala chọọchị ndị chọọchị ha ide enye onye ngaracha eli ozu nna ya mmekpa ahụ seji nye mkpe oge mbụ onye chọọchị eji m ekpe chọọchị ọ ji abụ nwe nka wee gome etu ọ mgbe ahụ ndị oke mmadụ asị mgbe aka nkara nwata ya elie nne ọ bụghị na elibeghị ya eliele mgbe ọbụla ọ ga-ahụrụ ego o ji akpọ amaala wee hafụ ya ta o lie ya karịa ịsị Laga ihe nga nye ya mkpe la chọọchị n'ihi la ọ garacha enye ya amaala hwe ndị ure mgbe o nwetara hwe ma adị eme dị otu agwa ndị chọọchị otu a hwe ndị ka erigakwa ịdị aga aga otu a n'ihi na hwe mkpatara ahụ ahụ mbụ ido la mọchụarị mbụ hwe ewe niile ndị ịgwa ugbo n'ihi na onye niile dị onye ma chọọ ịdị ịgba ọsọ ma chọọchị amara nye ya mkpe mgbe ahụ ede ịgba ọsọ ma chọọchị amara nye ya mkpe gaa chọọ otu eji eme amaala gaa chọọ otu iji gị imezi ndị nwoke ndị bịatanị abịakwabịa aha akwara gị otu iji gị bịaba kpapie uwe ya mara mma wee ehi ahụ hụ a ga-enwe aṅụ nke ha la ngara pata mgbe ahụ o jiri abụ ya nwụọ taa elie ya echi maọbụ nwanne echi amaala mgbakọta nga egwu ala zụta igbe agwara tụba ya ala asị mgbe aka nkara ya elie ya wee ji agwa ndị chọọchị gwakwa ndị mmadụ suwe gwawa ndị ma bụta ndị ndị me politiks o jikwa eme kampen wee sị na onye onye ke ya nwụrụ ma elie ya ngwa ngwa ndewo sir Aha. ee ka anyị kwuzie ka em, asụsụ igbo olee ihe i che anyị ga-eme were kpọghachite asụsụ igbo azụ Aha, nwanne m anyị ha ji ga-akpọghachi asụsụ Igbo azụ mbụ nne na nna ji agwa ụmụ we okwu Igbo. Ị hụla na ndị ke anyị ebe na-adịda agụ nwa we aha okwu Igbo. Ndị ke agụkwa na aha okwu Igbo adịm fụ we ha gụgharịa we aha were okwu bekee gawa ya. Nne na nna nga ọbụla le nọla ma ị nọ na Amerịka ma ị nọ na London ma ị nọ na Kanada ma la ụmụ ofe anyị ebe na ụmụta ndị ndị na nna nga adị iji okwu bekee anyị si wee ohe ma ndị mara okwu ke bekee ma ndị amaghị okwu ke bekee nga adị eji okwu bekee aka ụka ha niile nwatakịrị amaka otu la eji ede a b gb d maọbụ a b ch ga-ede ya ede okwu igbo sị ya ma ọ kpọfụta mkpụrụ okwu a ya egwere okwu bekee kpọọ ya otu ahụ mbụ ihe adị ndụ kama m ga-akpọ ihe adị inede ma kpọọ ahịa chi ịhụ ụlọ ọ dịghị dabala mkpụrụ okwu a si nwatakịrị otu eji ede akpọ mkpụrụ okwu ahụ a ebekewe okwu igbo alagharịa ọ bụ ha ndị kpata ya onye gwa ndị nkụzi wee dị akụzi okwu igbo wee hụọ mala e, nkụzi he ọbụla a na-ekụzi la skuul na-enweghị ndị nkụzi ndị akụzi igbo ma ọ bụ okele eji akụzi igbo adịghị adị mụtara ya ndị chọọchị njiri akụzi igbo ejiri abụ bịa efe ụzọ zi ha okele eji agụ baịbụl okwu igbo egwetara gị akwụkwọ abịgbịdị dowere gị ịmụtacha ya ka bịa gụwa akwụkwọ baịbụl n'okwu igbo mgbe ahụ ị gụwarela okwu igbo ilitawala ịmụwala ha ọ bụ he mere na ọtụtụ ndị mbụ ndị ozi mgbe anyị la njiri eji skuul anyasụ that is eh, a- a- ịga akwụkwọ a- a- a- anyasụ gara jaa mụọ akwụkwọ igbo gata nga ahụ bido kụziwa lahụla chọọchị ndị a jiri akpọ ndị ejenti adị mgbe a a gara eh, eh, eh, hụ na ọmụmụ he baịbụl hụ ebe ọdụla abụghị otu a wee gwere otu a ga anyị ga-amụta but ma egwefe otu a okwu igbo anyị ga-alakwa n'iyi

na ebe a na-echekwa ozu. Nwa mbụ na ọlọrọ ọhụụ n'ihi na ndị chọọchị emebiela ha abịala ụwa ke mbụ amaala ntọrọ chọọchị ezigbo ndị chọọchị sị ma imefuwo taa gaa aga mee chọọchị a elichaa mmadụ ga-abịa kpọgharịa oku agbaghị mkpere chọọchị chọọchị emebisiela he niile mmegana n'ihi ke ahụ ọ dị mgbe ụwa chọọchị I mean ụwa nkwadoro akwamozu mmadụ nwụa abịa ogologo abalị atọ abalị anọ egwere ọkwụrụ igbo mana eji akpọ ọkwụrụ igbo egwere ọkwụrụ igbo gbujasị akpụ ihe onye adịghị ya gị ile ma ọ bụla bụ maka atụ egwefịa na adịghị aga mọchụarị ada agagbu Okay, ndewo. Olee ihe ị che kpataga ihe dị otu a n'ala Igbo mere mmadụ nwụọ, onye ke ya ahapịala ebe a na-echekwa ozu n'ọtụtụ oge yala elee ihe ị che na eh, the e, side effect ihe as the negative effect ọ na-acause na community or na family mmadụ ime mbụ na-eti onye ala ahụ ọ bụrụ ba otu ha nwere otu ụkwụ otu ụkwụ ọnụ ị nwere maọbụ ala ha nwere ezigbo ma irefu ya ere ọdịna nwere ji eme ịsụ asị ebe anyị ọ dịghị na-asị ite gwere lie mmadụ ị gaghị ire ekweta ala gbanye ibe gboo mkpocha dịrị eme mgba ihe gwere lie mmadụ ị ga-ire ere ego ezuo bikọs ịbịa gụọ mọchụarị bil ga-agụ ọkị ga-agụ ihe eji azụ mmanya zụọ rice a ga-ezụ gụọ ihe ụmụnna ga-eri kpọọ ndị egwu igba ibe agaghị izi ya but olee ihe i che na-akpata ndị mmadụ idosa ozu na mọchụarị ihe kpatara mbụ aka ezu aka adịghị anọ ime ya mgba asịrị ya e nwere ohe onye ji eme mgbe a gawa ime betupu onye na-enwe n'ụlọ ga-abụrụ nwa ahụ nwaala ahụ ga-abụ nwa gị jile ụdị anya nwa gị ji ga-eme ya so ihe gbasara asụsụ Igbo nne na nna na-adịghị izi ụmụ ha asụsụ Igbo olee ihe i che maka ya na ihe m ji chela ya gbuo mbọ ọ na bekee asịla asịla bekee asịla charity begins at home otu ọnụ gbu ọ dị nwa m nke m agụfụ aha Igbo asụsụ Igbo aha m bụrụ Ajagba Solomon nwanne ịhụlụcha ọnụ aha igbo igbo dị mkpa ikekwana ndị awụsa onye awụsa gara onye awụsa gara na lesu bekee ha nwe ga-ede asụrụ mba awụsa wee ma ọ bụ onye yoruba ọ bụrụ bekee anyị mgbe ebe a dịsị hapụ igbo anyị mgbe ịsụ mgbe bekee anyị ejiri mara anyị ada ga-asụ asụsụ ndị ọdọ esa elee ihe i che anyị ga-ime ugbu a kpọlata asụsụ igbo otu o kwesịrị ịga na-akụ ime mbụ katọrọ ndị nkụzi ndị oke mmadụ sị la e ji egwere isi ahụ mara ụtọ nsị la m ga-ekpọ nwa ya nne na nna m ga-ekpọ ụmụ we kụziere onwe ha tupu afọ asa ezi nne nke kpọnwa nwa m ma elekwa ma elekwa otu ka ya nọ ma elekwa otu ka ya nọ ọ bụghị sị see what you will do see what ọ bụghị ya mgbe ya ị ga-asị nwa m ị hụla kena ime kena otu ya eme otu ya eme kena otu ya eme otu ọ bụ mbụ dị otu o si dị nke a gwara ha ga imegbu nne na nna nga kpọkọta ụmụ we gụọ ụmụ we aha igbo bụ aha bekee ọ dị nwanne m nwoke nọ n'aba nha aha mbụ dọkịta ọ bụ dibịa bekee but aha mbụ iheanyị ụwa masịrị aha bekee arịla ka ya mma ụmụ ya dị nwe mbụ ọ dị agụ mbụ aha igbo agbanye akwụkwọ ọ gụrụ aha Igbo a sị charity begins at home ma gozie ụmụ gị ha ndị emere ụlọ ya bụ Igbo ahụ ga-aga ịgawala ihu otu ọnụ bụ asụsụ Igbo ga-aga ebe onwe ngịda ọ bụ egbu okpu ọbụkọ egbu ole ga-ebido ịbịa sụ Igbo n'ụwa ya ekewa oge unu gara skuul oge anyị agafụ skuul ihe anyị dị ime mbụ a bị gbị dị onye ma ka eche ihe ka nke bụ ọlọrọ ha amaghị ndị ti yawa ndị mere amaghị ndị ke ndị ti ya amaghị ndị ke a gara weta dị eme ihe masịrị we wee mee a ga ime ka ya gị bụ a hafụ gawa kọrọ ihe ọdọ gawa gawa mewa ke bekee ị gakwa gbu ihe ndị imegbu mbụ kama wee ga-ede agawa ka ebe ime ala ka ugbu a wee chee ụmụ wee private ebe skuul na otu mmadụ nwe gawa ebe a ga-amụta ihe ndị bekee ndị ime nke mbụ iri ihe ụmụ wee gaa na skuul gọọmenti ebe a ga-adị akụzi asụsụ nke anyị ihe dị aga ka ọma ndewo sa ndewo nwa m gbalịara